Wawa afumu, lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mdala uyu. Mdala ameneyu dzina lake ndi Mr Haziwelo, amachokera ku Phalombe. Mdala ameneyu wazipha chifukwa chakuti anapeleka mimba kwa side chick ndipo side chick ija imamuopseza. Mdala ameneyu amapanga ma business osiyana siyana. Ali ndi dzigayo ali ndi manyumba komanso ali ndi mabizinesi ena ndi ena. Ndi mdala olemera kwambiri. Mdala ameneyu anali ndi anthu omugwilira ntchito. Mwa mmodzi mwa antchitowo ndi Tendai. Iyeyu ndi Tendai amalumikizana mpakana chibwenzi chinayambika ndi wantchito uja. Ndikukhulupilira kuti wantchito uja adampanga seduce mdalayu mpakana mdalayu anagwelamo ndakhala apanga chibwenzi ee! Kenako mdalayu anampasa mimba Tendai. Zosatira zake Tendai adamuza mdalayu, ndili ndi mimba. Mdala uja anamuza Tendai, tenga ndalama iyi ukachose mimbayo sindikufuna kupangaso family. ndi munthu wina ndipo mkazi wanga amandikonda kwambiri ndipo inenso ndimamukonda kwambiri chonde tenga ndalamazi ukataye mimbayo. Tendayi anatenga ndalama kenako adasowa nde mdalayu sadamfufuze kuti Tendayi uja ali kuti, apanga chani kumene aliko kapena mimba ija wachosa mm analibe nazo ntchito amangokhala. Munali mu chaka cha 2024 nde wakhala ee wakhala ee nde mu chaka cha 2026 Tendayi anabwera. ku office munali mu May atabwera ku office kuja anampeza mdalayu mukuziwa chani ndabwera pano uyu ndi mwana wako mdalayu anali odabwa anamfunsa tendayi kodi mesa ndinakupasa ndalama kuti ukachotse mimba tendayi ananena kuti ine sindinabwere zimenezo Chimene ndabwelera pano ndi ichi ndikufuna manyumba awiri komanso dzigayo dziwiri komanso mundipezele chochita ndizimene ndikufuna ngati mukufuna kuti ineyo ndisakuyaluseni Mdalayu anali odabwa pozindikila kuti Tendai watembenuka panopa akuonesa true colour zosatila zake Mdalayu anamuuza Tendai ok ndava then Mdalayu kuyambila tsiku limenelo Moyo wake unasintha, amakhala ndi maganizo akadziwa akazi anga kuti ndi ndi mwana panja zitha bwanji izi ndi izi ndiye Tendayi dzulonso anabwera Ku ofesi kuja kuzamkumbusa mdalayu kodi mukukumbukira zimene ndinanena zija ukachedwa ndikufika pa 10 zosatira zake ndikuyalusani pa 10 akuti asachedwe apange zimenezo pasanafike pa 10 ndizimene anamuuza then Mdalayu atachoka kumeneko anali mmaganizo zotsatira zake anapita kunyumba kwawo atafika kunyumbako anatenga chingwe nkulemba kalata yake zotsatira zake nkuzimangilira mkazi wake pamene amabwera anampeza iyeyu ali kudenga wazimangilira pakalatapo analemba zokhuzana ndi Tendai kuti ali ndi mwana kunja ndi mtsikana wina ndipo mtsikanayo akumuvutitsa mdalayo akufuna chuma nde iyeyo sakufuna akhale chitonzo kwa ana ake nde wapanga chiganizo chongozipha ndi cholinga chakuti mkazi wake asalandire chitonzo kwa anthu panja kumamunena zotsatira zake mdala uja wazipha chifukwa cha side chick nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake Mutengele phunzilo, wina aliyense amene afuna kupangeni chipongwe amapita ndi chikondi chifukwa chakuti chikondi ndi chida chofooketsa. Osalola kuti chikondi chikupusiseni chifukwa chakuti munthu wina aliyense pa dziko lapansi akuvala mask nde kuti umudziwe khalidwe lake lenileni zimakhala zovuta chonde osakhulupilira munthu makamaka zinthu zikamakuyenderani osakhulupilira munthu wina aliyense chifukwa chakuti anthuwa amapanga target anthu amene zikuwayendera. Munthu amene zikuvuta zinthu zake sangalimbane naye, koma ngati zikuyendera iwe ndiwe target.